mcp mwatchulapo nkhani ya misewu kuti mukumanga misewu yokongola pakadali pano ukamanga ma- ndi anthu a- a- iwe a- misewu a- sukuiona DDP. ichapo chinenereya Ti- iwe ndiwe mtolankhani usatenge Honorable- gawo koma honorable- misewu sikuoneka Let me go to my question. I'm Okay. here representing Malawians. okay Tikamakamba za nkhani ya misewu imene mwafotokoza, a dpp nawo akumakamba kuti izi ndi ma, ma ideas athu misewu iyi iku, ikumangidwa panoyi tinasayinira kale ife kuti mm. misewu imeneyi imangidwe inu mukuyankhulapo zotani ndiye ilo lo nde ngati pali chipani chimene chimanena bodza number one ndi dpp ndipo ifeyo tikanati bodza tikaphunzire tikadatha kukaphunzira ku dpp ngati pali anthu omati akakhala kuti amalawi tianamize motani ndipo alibe manyazi ndiye ndi dpp chifukwa inuyo Chi- mukafu chilipo chipani cha chilungamo ndiye congress inu mmakamba za timavomera mavuto amene amalawi akukumana nawo ngati, that's why ng- ngati chipani cho- choyankhula chilungamo yes tiuzeni pano Yes. kuti misewu iyi imene Yes. yamangidwayi Yes. akutero a dpp Yes. komanso anthu ena yes

tikamakamba kuti awawa a dpp anali ndi mapulani mapulani omanga zinthu obweretsa city ku lilongwe omanga misewu yapamwamba opanga zinthu za makono okhala ndi mayunivesity omanga mayunivesity paliponse ndi akamuzu komano awawa anabwera pakatiwa anachedwetsa ndi a dpp atabwera adawona zimene kamuzu analemba I can even show you zimene kamuzu anapanga plan chifukwa chake mukati mumange mtawuni muno amakuletsani even nthawi ya udf apa msamange padzakhala msewu this plan was done by dr hastings kamuzu banda the magic about dr lazarus mccarthy chakwera is implementation chimene wakwanitsa chakwera ndikutenga masomphenya akamuzu ndikuyamba kuwakwaniritsa awawa chimene anapanga is misinterpreting zimene bingu adawauza dream in color they dreamed in color so what dpp says kuti awa anali mapulani athu anali mapulani athu it is not even mapulani a dpp anapanga kale kamuzu mene amasamutsa kapito kuchoka kuzomba kubwera kuno anali mapulani ake kuzomba tipanga chakuti kublanda tipanga chakuti kulo tipanga chakuti mene amapanga live capital hill iyi kuti idzakhala pamwamba motere zonsezi kamuzu anakhazika kale m'malo mwake tidzakhala ndi mafactory tidzakhala ndi zakuti tidzachita zakuti ulimi wa mthirira wa anauyamba kale ndi kamuzu Honorable, mamega farm tikunenawa anapanga kale ndi kamuzu koma dpp I'll- I'll- listen I'll- lea. I will take you back to my question. Okay. nthawi imene dpp inali mboma inu Yes. munali muli ku nyumba ya malamulo kale muli phungu exactly msewu umene ukukambidwa pano u- umene ukukambidwa kwambiri msewu umene uli mtawunimu Yes. komanso msewu wa m1 kuchoka pa kamuzu international airport Yes. kukafika kumpoto yes msewu umene ujawo dpp ikukamba zokuti anasayinira kale deal Ndi- kuti msewu ndalama zake ndipo anasayinira kale It's is a lie.
it true It's or a lie. not It's a lie. It's a lie. And I'm saying it i- munakakhala m'parliament anakati kumanena mawu kuti bodza n'kulakwitsa koma kuno si ku parliament its a lie chifukwa chonena kuti dpp manifesto imati ika- ikakamba chinthu imaonetsetsa ichite imalize koma zabodza mwachitsanzo msewu wa ku Area 23 umene umachoka ku Area 23 kukafika mpaka ku Chipasula anaumanga msewu mmene imatha 9 months utathiratu wonse msewu utanyenyeka msewu wochoka pa Senti kukafika ku 25 ali a Bisnowaty a mp anaumanga msewu 9 months utanyenyeka palibe chimene mungandiuzere nsewu umene anamanga a dpp wolimba woti kukhala pano so pakuma nkhani zonse ndi zabodza nkhani zonse zimene eh, analemba atola nkhani zimene zimapezeka mas- pa- Iwe kuti pa- sana- pa- sana pa- akapange kuti launch airport. a- a DPP Peter Mutharika sana- amanamveka, 2017. asayinira msewu wa m1 kuchoka ku kamuzi international airport kukafika ku- ku- ku- kumpoto ndi zabodza okay ku- ndikuuza kuti chimene chimachitika mboma

kufuna ndi kuchita zinthu zosiyana if you, you want to say ndidzapanga chakuti ndidzapanga chakuti ndidzapanga chakuti ndidzapanga chakuti kumangoti ndidzapanga ndidzapanga ndidzapanga ndidzapanga there's nothing to show on the table dr chakwera went to negotiate about these roads signed about these roads and when he signed those roads uh, sosten gwengwe kachikenaso yes because there was no commitment there was no commitment That's why ndikunena kuti the footprint of this country is already there. Anthu amabwera kuchoka ku Rwanda kuzaphunzira mmene Malawi angapite patsogolo. Dziko lino lili ndi mapulani abwino kwambiri. What Dr Chakwera has done kusiyanitsa ndi enawo n'kungoyamba kukwaniritsa. Zinalembedwa kale zinthu zonsezi tikulimbana nazo panopa. I- i- I mean ngati kuli anthu ophunzira kwambiri pa dziko la Malawi, pa dziko lapansi, Malawi is one of them. Ngati kuli anthu op- opanga mapulani apamwamba pa dziko lapansi, Malawi is one of them. there's nothing new that they did koma they lacked commitment analibe mtima wonena kuti tipange ichi tichikwaniritse anali ndi mtima omangoyankhula and mudzaone amati akati apita ku kampeni ndi kukapanga ka 1 kilomita akangopanga 1 kilomita kungopa kungo kungomata maso kuti anthu awapusitse anthu amene aja kuti awa adzamanga nsewu kuno inuyo mutapita ku Area 23 kumawauza kuti nsewu watha 2 years Area 23 to Chipasula senti to 25 nde mupite mu blantyre misewu yoti panopa ife we are doing them mupite kuneno tinkansewu kamene amamangira kakang'ono kochepa kwambiri chonchi what they know is kungomwata phula anthu kuti apusitse avotere look at misewu imene akumanga a doctor lazarus mccarthy chakwera so inu misewu nde ukachoka ku karonga Mi- kudzafika ku misewu iyi imene leya mukunena ndikupatse funso chonde iwe ndiwe Ona. mtolankhani undiloleko ndiyankhule so Ona mafuta onse amene akuchoka a dziko la malawi dzi- ku tanzania akudutsa ku, ku msewu wa karonga kudzafika ku lilongwe ngati boma lililonse linali la serious msewu woyamba kuuganizira boma lililonse unali msewu wochoka pa lumbadzi kukafika mpakana ku karonga chifukwa katundu wathu yese amachoka ku dar es salaam amadutsa mmenemu kubwera kunoko zaka 12 zimene amalamulira nchifukwa chani sanapange msewu umenewu ngati anali mapulani awo ngati anali nawo inu inu ngati msewu unali wofunika now this inu- road inu mwapanga we are doing we are doing it go ku karonga go kuchiweta go kukasungu go kulumbadzi tikupanga osati tidzapanga yayi we are doing this road and amalawi amene akumadutsa kumeneko akuwuzani kuti tikupanga zoona tiyembekezere kuti misewu imene itha liti well you know, i'm not an engineer koma i'm happy with the progress now in fact funso unafunsa poyamba lija it was a very wise question yonena kuti kodi masomphenya mwataya and i've said no we delayed but panopa if you go So on the you are, ground you are making a very good progress. very good progress pita uchoke pano sudutsaso kukasiya uku udu- udutsa pompapa uona misewu mpakana kukafika ku karonga we are doing it and ukachoka kunoko ukapita kuno utapita kuzomba leya chiyembekezo chanu ndi choti tapita chi- kuzomba ukaone ita- misewu imene tikumanga kuzomba itha liti can you misewu go imeneyi. well misewu ili ndi time frame i can't remember from my head koma misewu ndi time frame as long as contractors are on the ground ife sitikupanga chifukwa cha kampeni ayi sitikufuna kuti aya malizani phula mumwate kuti tipeze mavoti 27 20, uh, 25 september no we are doing this for malawians sitikuthamanga kuti nsewuwu tangomalizani mupange motere nde tibwereno honorable ku nkhani ya zitukuko zina zimene mwatchula yes i hope ndikukupasani nthawi ndi- Yokwanira kwambiri. mukulankhula Kwambiri. tibwere ku zitukuko zina zimene mwatchula mwakambapo nkhani ya mamega farms Yes. nkhani ya irrigation Yes. for the past four years imene chipani cha mcp chakhala pa chiongolero yes mukulamulira dziko lino yes dziko lino lakhala likukumana ndi njala chaka ndi chaka Perennial, yes, perennial hunger.
Yeah, that's true. why Very is it so pomwe muli pano pakamera mukuwauza amalawi kuti mukuchita ndithu ma mega farm kuposa boma lililonse Yeah. ma irrigation akuchitika Yes. nchifukwa chani amalawi akukumana ndi njala mpakana pano okay so pali zinthu zina leya mukamapanga sizimabereka zipatso tsiku lomwelo ngati mukuika maziko lero musayembekezere zipatso tsiku lomwelo chitsanzo chachikulu chi- chi- chachikulu kwambiri chavuta mdziko muno njala chifukwa cha ngozi zobwera mwadzidzidzi ndiye kuti kukabwera mvula ya mphepo kuchotsa mbewu zonse ndiye kuti alimi mwachitsanzo amaboma 10 amene analima chakudya chawo boma uh, kumwera zakudya zawo zinapita simunganene kuti alima chandalesi kapena kuti ndi achakwera chilala chabwera ngozi yabwera mukayambirenso wani ndiye kuti mukuyembekezera kuti mvu- dzuwa uh, mvula ibwera kenako mvula nkudula ndiye kuti njala yabwera ndiye mukayankhaza- mukakamba za njala pali ma natural disasters amene abwera mdziko lino amene atipangitsa kuti tikhale ndi njala namba 2 pali ma factors angapo amene atipangitsa zipangizo zathu za ulimi zakwera mtengo kusiyana ndi mmene tinalipezera boma zipangizo zathu za ulimi timazitenga kunja sitidafike pomakhala ndi fetereza wathu ochoka kuno nde fetereza tikumugula kunja modula ndikuti akufikanso kuno modula moti tikamati tikugawa fetereza wotsika mtengo ndikuti boma likumayikapo pa thumba lija la fetereza lija ndalama yoposa 90000 kwacha ndikuti kumthandiza mulimi wochepa uja kuti akagule fetereza uja mtengo wa fetereza ndi 100 chakuti sauzande kwacha ukapita ku mozambiki ku south africa ku zambia mtengo wa fetereza unakwera kwina kulikonse ifeyo ku mozambiki mwina anzathu aku zambia ayambapo kupanga ku fetereza pang'ono koma mozambiki zimbabwe tonse timatengera ku Dar es- ku Jen- ku beira ena amachokera ku dansa mochepa fetereza tinapeza akudula nde ngakhale tikumapanga tikumapanga subsidize this is not sustainable ndipo ona kuti is not sustainable achakwera aja pofuna kuthana ndi njala ija auza bungwe la NEEF mumapereka ngongole za mabizinesi tapitani kuni kwa alimi amene ali ni maekala oposako 5 acres mudziwapatsako 1.6 million kwacha adzigulako matumba 10 afetereza pa ngongole kuti angathe kulima mochulukirapo ndiye chaka chino cho tayambapo ndi alimi oposa 40000 panopo koma sitinamalize fa tifuna tifike mpaka na ma- mathenda a february fa mvula inabwera mochedwa tingati kufikabe alimi ochuluka koposa ndiye kuti tikakhala ndi alimi amene akulima mochulukirapo kusiyana ndi amene akulima half acre kapena 1 acre ndiye kuti chakudya mdziko chikhala chochuluka ndiye vuto limene tinalipeza 2020 solution yake singakhale kufanana 2025

you are trying to say if ngati mukhamu kupanga izi why are we still in this situation it's not it's, eh, kuthana ndi njala in dziko it's not something that you do within one year and you should also know the problem that we have in the country you are a malawian you know vuto imene tili nalo Based- now listen potengera i zimene- hope i'll be zimene given time to mukuchita, explain yes. Potengera- because you are po- cutting me po- potengera i want to zimene explain to mukuchita. malawians

uh, ma fetereza wa ngongole kuma mega farms Yes. kwa alimi for the past uh, two years yes mwati s- kuthana ndi njala si Yes. chinthu chomwe chimangotheka pompopompo yes ndi mmene mukuchitiramu muli mboma mukuchita zinthuzi mukuziona yes zikufunika zaka zingati kuti mukhale mukuchita izi kuti njala muthane nayo mdziko lino well the, it must also be with the mindset of malawians because alimi 40000 awawa atati achuluke kufika 90000 njala ikutha tsono ife tikufunanso alimi ngati awa amene akubwerera pano and ndikufuna ndiwayamike amalawi for the first time taona alimi ochuluka ofuna ngongole za ulimi chifukwa mmaganizo mwathumu timangoganiza kuti tikalandire aip ya matumba awiri alimi awawa amene adzipereka ochuluka awa ndekuti ifenso amene tikuyendetsa boma tibwererenso tiwonjezere ndalama za alimi amene afuna azitenga ngongole nkumalima mochuluka ineyo ndili ndi chikhulupiriro kuti zimene zidzachitika the next three years njala itheratu mdziko muno koma ndi mindset ya amalawi tsono tikati kutha kwa njala mundimvetse Leah tikufuna alimi amene adzilima kugulitsa nkukhala nawonso chawo chakudya chifukwa panopa ulimiwu ndi business total business lerolo munthu amene ali ndi chakudya chimanga kupita pa msika akugulitsa nkumakhala ndi ndalama so mwati zaka zitatu zimene zikubwera chikhulupiriro cha ine ine si technical person koma mmene ndikuonera chikhulupiriro cha ineyo mwina anzathu a technical angathe kundiuza kuti ayi mwina zaka 5 mwina zaka ziwiri ayi mwina chaka chamawa iwo nda technical koma chikhulupiriro cha ineyo mwandifunsa ndikukhulupirira kuti maziko awawa amene tikuchitira zaka ziwiri zitatu zikubwerazi titakhala kuti alimi ambiri tikuwapatsa ngongole chifukwa matumba awiri sangathane ndi njala ena ena nkumati mwakhala zaka 4 Yes. chaka chinocho nchachi 5 mwina zakanika zimenezi in 5 years mukukhulupirira kuti mu zaka zitatu zikubwerazi zikhoza kutheka chifukwa chani mwayiwalatu ziya munandifunsa zija munanena kuti munakumana ndi mavuto awa Ndina- ndina- ndinakufunsani kale kumayambiriro yes kuti kodi mavuto amenewa onsewa takumana nawo akukhudzani bwanji so ineyo ndikutengera pa zimene mwayankha we have delayed Kuti- but we have not kuti- lost focus Yes. now if you are going to say five years we say timapanga izizi it means tikuwanamiza amalawi okay because muchaka chimene talowa takumana ndi mavuto awa nanga si you said it wekha ndiye kwabwera cyclone freddy nde kuti zimene timayenera kupanga muchaka choyamba ndi chaka chachiwiri zinachedwa kuti tizipange chifukwa cha mavuto aja takumana nawo aja pano tayamba kukhazikika thank god chaka chinocho mvula inachedwa tayamba kuiona kubwera bwino ndiye tikunena kuti if we continue like this ndi zimene tachita lay pa ground izi tikukhulupirira kuti mavuto akutha njalatu simabisika ngati mukufuna kuti ndibwere pano ndikuuzeni mawu andale kuti njala ikutha chaka chino ineyo ayi ine ndikuuzeni zoona chifukwa ine ndimakhala kumudzi ntchito yanga ndimayenda kumudzi ndimakumana ndi anthu njala sibisika ndekuti pano ndizibwera ndizikhala ngalo lo chaka chino tithana ndi njala mdziko la malawi mukativotere ndiye kuti ndikufuna kuti inuyo mundichonge A- a- akatswiri a zasayansi akuti ndi ku- ndi kusintha kwa nyengo yes Ma- ngo- ngozi ngozi zokugwa mwadzidzi zima disaster nde uh, pa- panopa mwina kuti sitinayione ngoziyo pano zizingokhalira mwachisomo but we should expect zima disasters zikuchitika year in year out Mu- inuyo muli ndi chikhulupiriro kuti pakadali pano mwina kutabweranso achina cyclone freddy achina cyclone ana you can still achieve masomphenya amene muli nawo pakadali pano tisamayankhule zinthu mofuna kuyika mawu mawu amalenga mm. eh, inuyo mudzipemphera chifukwa mudachitikira cyclone freddy kumwera ku- ku- kukokola maboma 10 12 olo utakhala wazeru chotani sungakwanitse ndi ngozi imene ija yayi sikuti tidzikambirana kuti anakakhalapo wina wazeru amene akathetsa olo wandale wina aliyense sanakakwanitse ndiye mafunso oti ndidziyankha kuti kutsogoloku kubwera ngozi kuchitika ngozi i'm not part of that the issue is let's plan kuti tikhale chakudya chokwanira let's plan kuti alimi alandire ngongole let's plan kuti mbewu tidzagula bwino chifukwa empowerment ya mulimi sikungompatsa ngongole iweyo you are coming from as a, journal, as, as a journalist ndiyambira kumwera nandolo amagulidwa 80 kwacha lero nandolo akugulidwa 1700 kwacha soya amagulidwa 100 kwacha akadula lero soya ndi 2000 kwacha fodya amati kutenga mulimi kuchita sweat dzuwa lonse kukakhala kuka, kuka kukakhala kumunda nkumakagulitsa fodya 80 cents lero fodya 3 dollars 4 dollars munthu kumakhala ndi belo la fodya kumakhala ndi 600000 kwacha nde tidziyang'ana kuti kodi maziko amene apanga a chakwerawa akumamuganizira ndani ndiye wagula mbewu pa mtengo wabwino akuwafunira alimi zabwino akufunanso kuti alimi am- azitenga ngongole ndiye kuthana ndi mavuto kunkumene koko responsibility yakuti dziko lisinthe silikhala mwa munthu mmodzi ndifunanso kuti political will ndi amalawi ochuluka amene atenge masomphenya a chakwera kuti achuluke adzilima mochuluka tithana nayo njala koma kuti ndzikayankha kuti mwina chaka chamawa kubwera mavuto yayi ine si mulungu Ah, komanso tikukhulupirira mulungu kuti mavuto amenewa alichotsere kumalawi kuno kunabwera cyclone amati chido amatiuza kuti aononga dziko anthu anapemphera chido uja anaononga miyoyo yochepa kusiyana ndi imene amati- amatiuzira wanthu